Ifetu a Lahiri KTV tikupemphani kuti chonde uthengawu umvereni mpaka kumapeto komanso apangireni share azanu kuti uthengawu aumvere nawo komanso osaiwala kupanga subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. A Mutharika atuluke kuyamba misonkhano yokopa anthu kupanda kutere asaimire chipanichi a Bwanali akulongosola zambiri. Ino ndi nthawi ya kampeni, kampeni tonse tikudziwa zoti inatsegulidwa kuno Malawi. Ineyo ndine wa DPP cadet presidential candidate wanga Peter Mutharika sakuoneka. Taona a Chakwera anali kumpoto abwera dzulo kubwera kuno ku Lilongwe and azungulira maboma onse kumpoto kupereka mfundo zawo zomwe wina aliyense wakhala akuamva kuti "Ah, a Chakwera mfundo zawo ndi izi taona a Kabambe apita kwina kulikonse akupereka mfundo zawo koma president wathu Peter Mutharika sakuoneka Nde ine ndalemba kalata imeneyi kuti a Mutharika atuluke komwe aliko abwere poyera. Ifetu tizikavotera Mutharika tizikavotera ngati ndani munthu tisakuona. Nkhani yanga ine yagona pamenepo abwana. Ngati a Mutharika satuluka muchite chiyani? Ndiye kuti a Mutharikawo asayerekeze kupezekanso pa ballot. Asayerekezenso wina aliyense wa dpp kuwavoteranso chifukwa choti candidate wawo si Mutharika. Amene ali candidate nthawi inoyo akuyenera kutuluka azipanga kampeni. Amene tikumuona aku tuluka kumapanga kampeni ngakhale kampeni yake ili yoduka mutu ndi chenaka ma presidential candidate amene akuoneka akuyenda enieni kuyenda apresident alipo a Malawi Congress Party a Chakwera wina lisakuwaona tikuwaona a Kabambe akuyenda a Mutharika sakuyenda nde pena tikuvotera chani tikuvotera chikwangwani
Posachedwapa akatswiri pa ndale akhala akulankhulapo za kusowa kwa a Mutharika pamene nyengo yokopa anthu ili mkati pokonzekera chisankho cha pa 16 September. Tinayesa kumva kwa akuluakulu a chipani cha dpp pa nkhaniyi koma foni zathu sanaziyankhe. Kodi a mcp, a Malawi Congress Party, mitu yawo koma ikugwira bwino bwino ndithu ikugwira ntchito? Kapena chiwanda cha ku Chikangawa nchomwe chabalalisa anthuwa? chifukwa a mcp, a udf mitu yawo sikugwira akuyankhula zopanda ntchito kwambiri, zinthu zoti sizingatipindulire ife a Malawi, kodi a mcp akulimbana ndi chipani cha dpp, chipani cha dpp chalakwiranji? Iwo a mcp azipanga zawo. Ndikukhulupirira kuti a mcp-wa abalalika kwambiri ndi ndi ndi mizimu ya anthu 9 ku Chikangawa ya ku Chikangawa ija yawabalalitsa kwambiri chifukwa akungoyankhula zinthu zopanda ntchito. Ali busy kulimbana ndi chipani cha dpp. Ali busy kulimbana ndi apm. Chiwapindulira chiyani? Apindulanji? a malawi congress party a mcp aiwala kunena kuti ngati akupereka chance ku zipani za opposition kutenga boma pa 16 september kaya ndi apm ki- kaya ndi kabambe kaya ndi ndani chifukwa cha iwo okha kusakwanisa malonjezo awo achimwendo banda musamatenge ndalama zokumapasa anthu kuti aziyankhula zinthu zopanda ntchito mmene akuyankhuliramo sizikupindulirani ndalama zomwe mwabazo misonkho ya amalawiyo igwiritseni ntchito musamatayenso nthawi yonena kuti mwakhala mukupanga zinthu zosiyanasiyana kuti apm asayimire kuti peter mutharika asayimire nawo zisankho kubweretsa mabilo osiyanasiyana ku parliament ino a mcp koma zikukanika ndipo sizikutheka and mwayesesa matarget osiyanasiyana kuti muthane ndi apm koma sizikupindulirani mukutaya nthawi ana achakwera misonkho imene mwabera amalawiyo igwiritseni ntchito koma osamapasa anthu kunena kuti azilimbana ndi apm apm si size yanu apm si level yanu musamataye nthawi a mcp kufuna osafuna pa 16 september mukuchoka mboma mukutuluka mboma ndithu amalawi sakufunanso mcp ndi president wotchedwa kapena kuti zina lake limayitanidwa kuti chakwera sakufuna Malo monena kuti mubwerese shuga mmashopu osiyanasiyana anthu apeze shuga anthu apeze simenti mafuta petro pakadali pano akusowa kwambiri akudula petro apezeke muli busy kumapasa anthu ndalama kuti aziyankhula za apm sizikupindulirani sizipindula sizingatithandize sizingatithandize ife amalawi Pezani njira ina koma imeneyi sikupindula sikuwoneserani mwayesesa mwalimbana kulimbana kwabwino ndipo mwalephera this is nonsense nanuso anthu amene mukupasidwa muzingopasidwa ndalamazo kumangodya osati kumangolubwa lubwa lubwa lubwa kumayankhula zinthu zopanda ntchito muzizinyozesa kuzitukanisa muzizipeperesa